Is deireadh seachtaine é seo a d'eagraigh Ealaín na Gaeltachta chun traenáil a chur ar fáil go dh'áisitheoirí drámaíochta nó daoine go mbeadh spéis acu bheith ina n-áisitheoirí drámaíochta idir gasúir bunscoile, gasúir meánscoile, lucht ollscoile agus gur féidir le háisitheoirí drámaíochta ansin dhul agus bheith ag obair le grúpaí drámaíochta éagsúla ar fud na nGaeltachtaí ach go
Is múinteoir bunscoile mé agus feicim na buntáistí ollmhór a bhaineanns le drámaíocht, scileanna drámaíochta a thabhairt do pháistí. Na fáthanna is mó is dócha ná féinmhuinín agus forbairt. Feiceann tú an páiste ag bláthú os do chomhair nuair a chuireann tú scileanna drámaíochta, nuair a thugann tú an deis seo dóibh ach chomh maith leis sin, Feicim na buntáistí a bhaineanns leis an Ghaeilge a chothú, a thabhairt chun cinn, ag foghlaim an teanga i ngan fhios dóibh féin, gan aon stró, tá siad á fhoghlaim ar bhealach atá taitneamhach, ar bhealach atá fuinniúil, ar bhealach atá bríomhar. Ní raibh mé cinnte céard a bheadh sa deireadh seachtaine. Cheap mé, bhí a fhios a'm go mbeadh sé idirghníomhach agus go mbeadh muid cineál ag bogadh agus chuile rud mar sin 's go mbeadh cluichí ann. ach níor cheap mé ariamh go mbeadh sé chomh spraíúil agus go mbeadh an oiread ag tarlú, go mbeadh an oiread foghlaim, go mbeadh sé chomh sciopaí, ag bogadh chomh sciopaí, bhí muid ag goil ó ghníomh go gníomh chomh sciopaí agus bhí tú, nóiméad amháin i do eilifint agus nóiméad eile bhí tú i do sheanchailleach sa gcoirnéal agus bhí sé iontach ach bhí chuile dhuine báite isteach ann láithreach agus ag tógáil páirt agus Bhí sé iontach! Tugann sé an-chuid do dhaoine ar bhealaí an-dhifriúil agus níl mé ag caint ar an aisteoireacht amháin, tá mé ag caint ar féinmhuinín, tá mé ag caint ar chumas teangan, tá mé ag caint ar obair ghrúpa, obair foirne, samhlaíocht, carachtracht agus cur i láthair.
Táim tar éis an méid sin a fhoghlaim ag an deireadh seachtaine seo agus Táim ag imeacht anois abhaile le súile oscailte agus meon difriúil, dearcadh difriúil, radharc difriúil agam ar conas gur féidir liom cur leis na ceardlanna drámaíochta a bhíonn á reáchtáil agam féin agus fiú sna ranganna meánscoile, bunscoile, Cúntóir Teanga. Is féidir liom, is féidir liom na scileanna seo a úsáid fiú amháin sa bhaile.
Ní fhaigheann muid deis. daoine fásta, feictear dom, ariamh. Ní fhaigheann siad deis a bheith cruthaíoch agus iad féin a chur i suíomhanna difriúil agus caraictéirí difriúil, ról difriúil agus gasúir freisin. Bhíodh an scil nádúrtha sin ag gasúir a bheith cruthaíoch ag spraoi agus amuigh agus ag spraoi le bréagáin ach tá sé sin ag imeacht níos mó agus níos mó agus anois tá siad báite ar phones agus ar taibléidí, ag breathnú ar an teilifís agus is mór an feall é ach má thugann tú seans go ghasúr dhul isteach i ról, triail a bhaint is rud eicínt difriúil. Is breá leo é. Is rud nádúrtha dhóibh é a dhéanamh ach níl siad gá dhéanamh faraor sa lá atá inniu ann.
Ní múinteoirí amháin atá anseo, tá meascán daoine anseo agus tá tú foghlaim uaidh chuile dhuine. Tá muid ag comhoibriú, tá muid ag roinnt scileanna, tá muid ag roinnt scéalta, daoine atá ar an meon céanna leat féin, teacht le chéile, agus cúnamh a thabhairt dá chéile.
Ag deireadh an lae, an rud gur bhreá liomsa go mbeadh daoine ag dhul abhaile leis ná meas acu orthu féin agus níos mó muiníne acu astu féin.